igbo bụ igbo ekele m unu kelesie unu ike unu ga na-adị ndụ n'ihi na anyị bụ ndị igbo ihe ọ bụla na-eme a na-eyi na-eme ọfụma chukwu ga na-atinyere gị aka n'ime maka na i ji obiọma were pụta tata anyị abịala ka anyị si abịa n'ọgbọ ị nee anya n'akụkụ ị ya-afụ nwanne anyị nwoke chukwu kere ọfụma kesie ya mma ị na-ene ya anya ọ dị nnọọ ka ndị igbo si adị onye m na ya nọ ebe a tata bụ Chief Francis Uchenna Ani onye bụ President General ndị Igbo nke Kaduna dum o nwere nnọọ ofu ihe na-ata anyị arụ na ntị o wee gbado anyị n'onu ka ihe si agbado mmadụ n'onu anyị amarọ ka anyị ga-esi eme ya anyị wee sị ka anyị dịkwa ụmụ Igbo unu gekere ntị n'onu onye isi anyị ka o nwere ọkwa dị oke mkpa ọkụkụ ọ ya-amara unu kịta m na-ayọ unu onye ọbụla nụrụ ihe a ọ ozi ọ ya-abụ onye nụ o mee gịnị ọ kọọrọ ibe ya my honorable pg ndewo sir ndewo sir ee ama m na ọmụ a ndị Igbo sị na ụkwara na-aka mma n'ọnụ onye kwara ya ya ka ị ya-agwakwa ha afa gị ị gwachaa ha afa gị gwazie ha ihe butere gị na studio anyị nke taa Igbo Igbo ekele m unu ụtụtụ ọma nụ afa m bụ Chief Francis Uchenna Ani the president general Igbo community Kaduna Odumba ndewonu ihe kpụtara m na studio a n'ụtụtụ a bụ ihe ọjọọ nke na-akwado ime na Kaduna steeti unu ma na oteke nwaanyị dị ntị njọ na mbido administration a ebumnobi anyị bụ ka anyị kpokọ Igbo niile ọnụ na Kaduna steeti and ka anyị na-eme nke anyị kepụtara peace and reconciliation committee nke anyị consultụrụ the former president general bụ chief barrister AC Amechi na wakili ndị Igbo na Chikun Kingdom bụ Ogbuefi Awa Agụ and ha kwetara ka anyị mee udo ka anyị kpokọ ọnụ ka Igbo bụrụ otu mana ọ gbagwojuzi m anya na anyị na-ekpokọzi ọnụ o nwezi ndị nke nọ n'akụkụ na-aghasasịzi ihe anyị na-eme nke bụ na ndị ahụ kwadoro ka anyị kpokọ ọnụ bụ chief ac amechi barrister and chief awa agụ bụzi ndị pụtakwazi sị na ha chọzi inwe ichi echichi onye eze eze ọzọ eze igbo the second ebe ọ bụ na nke anyị nwere bụ His Royal Highness Sir Sylvanus Aneke eze Igbo Kaduna ọ ka nọ ndụ anaghị enwe Igbo Igbo abụọ ebe mmadụ ka nọ ndụ n'ofu obodo anyị wee sị na nke anụwa na-atazi ntị alụ nke kachasị nke bụ na ha were afa m tinye na kaadị ha ha biri ichi echichi a na-agwaghọ m wekwazi afa His Royal Highness bụ eze Igbo Kaduna tiikwazi afa ya na kaadị mana mụ na ya naabọ nwerọ nke nwere idea ihe na-emenụ mgbe anyị fụzi kaadị a bụ some days back dịka mkpụrụ ụbọchị atọ maọbụ anọ gara aga anyị wee gbarụ iru ajụkwara m esi Amaechi ajụjụ as the former PG kedu dịka ihe esi were afa m tinye na kaadị unu chọrọ ichi eze igbo nke unu unu agwarọ m unu agwarọ eze na o nwe ka ọ dị ruo kịta ka mụ na anyị na-ekwu ọ zabakwa m ajụjụ ahụ anyị wee sị mba na ya ga-ahapụ na okenye anaha anọ ka ewu nwụọ n'ọgbụrị na ihe niile gbasara nkwado mmemme ahụ anyị ejego na be- na be sa eh, Gbagyi the second Esu Chikun n'ụtụtụ nnyaa mekwa ka ọ ma nyekwu ya leta gbasara mmemme ahụ na anyị bụ Igbo kọmuniti akwadoghị mana ihe mere m ji sị ka m pụta tata ka anyị mee ka unu mara Igbo bụ Igbo nọ na Kaduna na ndị Igbo achọrọ inwe eze naabọ na Kaduna and ọ dịka nwanne bụ na anyị na-asị ma mitin ọbụla from local eh, eh, eh, town union local gọọmenti steeti up to ICWA onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo onye jekwana ebe a na-eme ụdịrị mmemme ahụ maka na arụ ka ọ bụ na anyị ga-enwe eze Igbo na Kaduna and ọ ka nọ ndụ a chọkwa ichikwasị ya eze ọzọ a chọzi ka eze anyị nwụọ ka ha nọchie in the name na ha na-eme ọha na eze and eh, o kwuru ya ọtara na na kaduna steeti nwere dịka ọha na eze maka na ọ just fraction ha ji achọ ego politiks and politiks agaara m ha jisi ike ayọ na ayọ ha runata isi eh, mmadụ niile agaghị abụ eze n'ofu mgbe mmadụ niile agaghị abụkwanụ onye isi na-achị obodo ofu oge ihe niile dị n'ụwa bụ onye ọbụla nwere oge ya ha nwee ndidi oge nke ha ruo ha achịa otu o si masị ha mana ọ bụrụ nke ịdị na-aghasasị igbo igbo na kaduna to the extent na ndị ugwu ga-ejizi ya na-amụ anya amụ ọ bụ ihe jọgburu udele tụfịakwa anyị agaghị anọgide na arụ a wee na-asị biko as onye ndu ndị igbo bikonu ka anyị lata azụ ka anyị kpokọ ọnụ ka anyị bụrụ ofu ka udo wee chịa n'etiti ndị Igbo maka ndị Igbo bụrụ ukwu azịza ahụ a na-akpọ anyị n'afa unu afụ na ndị mba ọzọ ga na-atụ anyị ụjọ mana anyị na-agbakasị etu a ọ ga-enye anyị nsogbu anyị abụrụzie ihe e jizi amụ amụ jiri anyị na-aṅụ mmanya bikonu ana m asị unu bikonu ka anyị bụrụ ofu ka anyị bụrụ ofu ka anyị bụrụnụ ofu ka Chineke wee gozie anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị

na-etufu oge m na-ekene gị ama m na anụ a- a- ndị Igbo anaghị ekwu ndewo ndị Igbo anaghị ekwu ọ ya dị mma ka ha mee ka maka na ndị Igbo so na-eme ngwa ngwa eme gịnị eme ya ọdachi eme ọrụ ọdachi maka na mụ ama na e nwe e nwe, em, eze ndị Igbo na Kaduna Eh, nke a na-ekwukwe nkịta nke a na-anụ nke a na-anụ taa amarụ m ebe o si apụta maka o si na-adị achọghị m itinye ebe aka na tie ebe ọnụ